George Melly ar stáitse Dé Domhnaigh ag a deich ar TG4. D'eagraigh tú spread iontach, Rita, ha? B'fhiú teacht abhaile don dinnéar féin. Go raibh maith agat, as ucht an dinnéar. Agus an comhluadar álainn. Ara ná habair é. Tá bronntanas beag agam díbh go léir. Ó, Eileen, níor cheart duit é. Tá sí rómhaith.
Bhuel, sílim go bhfuil sé cool na bronntanais a oscailt i ndiaidh an dinnéir. Yeah, ba ghnách léi an rud céile. Bhuel, is ag an á.
Anois, fan go bhfeice mé. Ah, Rita, seo dhuitse agus do Phaddy.

Tá tú rófhlaithiúil, ha? Sibhse a bhí flaithiúil, ag tabhairt an cuireadh dúinn sa chéad áit. Ach ní féidir leat ach an méid is féidir leat a dhéanamh. Cuidíonn airgead ar bhealach. Éistigí. Tá smaoineamh beag agam. Tá sé ar intinn agam coiste scoláireachta a bhunú. I gcuimhne Yvonne. Ó, sin smaoineadh iontach, Eileen. Déanfaidh mise cuid de na gréithre. Ara stop, ní dhéanfaidh tú. Ba mhaith liom.
Gabh mo leithscéal. Sílim go dtabharfaidh mé lámh cuidiú do
Robbie. Céard dúirt an simléar mór leis an simléar beag? Céard dúirt sé?
Tá tusa ró-óg le bheith ag caitheamh.
Robbie. Níl mé ag iarraidh labhairt leat. Ach Robbie.
Just imigh as mo radharc. How do you think I feel ag breathnú ortsa ag caitheamh airgid le chuile dhuine eile? Flaithiúil mo thóin. Tá tú flaithiúil le chuile dhuine seachas do mhac fhéin. Conas gur féidir leat breathnú ormsa an t-aon duine clainne atá agat ag streachailt ar an mbeagán? Robbie. Céard a rinne mé le thú a ligean síos? Céard a rinne mé le thú a náiriú? Grá chroí! Níl ansin ar fad ach pisreogaí. Agus maidir leis an romance, sa gcloigeann ar fad atá sé sin, brionglóidí ar fad a Bhernie! Ach cheap mé gurb é lá do phósadh an lá is fearr de do shaol.

Ceapaim féin go mbíonn saol i bhfad níos saibhre ag dream agus iad pósta. Déarfainn sin anois. Breathnaigh, a stóirín. Bain sult as do shaoirse an fhad is atá sé a'd.
Cuirfinn geall leat anois a Chóilí go bhfuil tú ag misseáil Shéamuis. Bhfuil fhios a'd a Pheadair go bhfuilim dáiríre píre. Níl fhios a'm beo cén chaoi a bhfuil an fear bocht.

Á bhuel, chun an fhírinne a rá dhuit, níor inis mé dhó ariamh. No? No. Ní ghlacfaidh siad leis. Ní ghlacfaidh siad liom. Is caite le chéad daingean í, atá suas. Eh, meas tú go bhfuil siad chomh dona sin? Tóigeann na rudaí seo am, ach tá mé cinnte go nglacfaidís leis théis píosa.

Bhí na bronntanais sin go hálainn, a Phaddy, ach caithfidh sé gur chosain siad go leor airgid. Ah, bhí sé saor agam. Bhí mé ag iarraidh treat beag a thabhairt do gach éinne. Ó, tá a fhios agam, ach bhí go leor costas i gceist. Cheap mé go raibh muid ag sábháil.
D'oibrigh mé go crua ar son an airgid sin. Bhí mé ag iarraidh an chuid is fearr a fháil do mo chlann. Nach dtuigeann tú é sin? Ó, tá a fhios agam é sin, a Phaddy. Rita, Bhí mé ag súil go mór le theacht abhaile don Nollaig agus ceapaim go raibh tú an-neamhthuisceanach inniu.
A Eimear, beidh tusa tinn má itheann tú níos mó acu sin. Bhí an oiread díomá orm nuair a chuala mé go raibh Robbie agus Eileen ag teacht thart. A Phaidí, ní chreidim go bhféadfá a bheith chomh doicheallach sin. Ní hé sin mo phointe. Ní raibh mé ach ag iarraidh you know, bheith liom féin le mo chlann sin an méid, that's not too much to ask, an bhfuil? Huh? I know, that's messy. Tá Nicky agus Helen ag teacht gan mhoill agus beidh an teach lán go béal, huh? Ní raibh mé ach ag iarraidh, you know, quality time, libhse.

Glór Bronsai. Bhí craic an chluiche maith liom. Ach céard sa diabhal é seo? Painting de chuid Eileen. Jesus, what a trip, man, eh? Yeah, Eileen ar an acid arís.
So, eh, cén údar le cool dude seo spec liaite? Oh Jesus, fan go bhfeice tú, ní mórán de cool dude é, caithfidh mé a rá. So, Eimear, an bhfuil, eh, suim agat ann? Bhfuil tú ag goil, á snogáil? No way!

I mean, is dóigh gur cheap tú go raibh sé an-chiúin anseo. I mean, tá go leor agaibh ann, nach bhfuil? Yeah, tá. Agus bhfuil aon em deirfiúr agat? Níl.
Em, bhí Yvonne mar dheirfiúr agam.
Oh.
You know, sin an fáth a ghortaigh sé an oiread sin mé nuair a chuaigh sí leat.
So bheadh sé ceart go leor dá n-imeoinn le duine eicínt eile? Ní bheadh.
Ach just, you know, tusa agus Yvonne, bhí sé crua mar bhí muinín orm asat.
Eh bhuel, tá brón orm, á dhear. Ach Bernie caithfidh tú tuiscint go bhfuil níos mó i gceist. Mianta nádúrtha, tá a fhios agat. Scaití just teastaíonn níos mó ná póg. Bhfuil tú ag rá go bhfuil mé frigid.
Níl! Níl mé ach ag rá gur. Breathnaigh, a Liam, fuair tú seans amháin, ní bhfaighidh tú an dara ceann. Bernie, tá grá agamsa dhuitse nach bhfuil agam do dhuine ar bith eile.

Admhaím go raibh mé ag súil go mbeifeá in ann tú féin a chruthú ar do chonlán féin. Ach tuigim go bhfuil sé iontach deacair obair a fháil, go mór mór nuair atá cleachtadh agat ar bheith ag obair dhuit féin. Is ormsa atá an locht. Tuigim sin anois. Tá brón orm. Nach bhfuil tú chun do bhronntanas a oscailt? Please, Robbie. 15,000. Ní hé an t-airgead is tábhachtaí, a chuisle.
Ó Mham.
Anois, b'fhéidir go sásódh sé sin Robbie. Bí linn arís, Ros na Rún, amárach ag an am céanna ag tosaí go dó anseo ar TG4, fós le theacht.

Déanfaidh Rose rud eicínt thar a bheith neamhghnách ar The Golden Girls.